Is mise Ray Mac Mánais. Agus is mise Joe Ó Dónaill. Agus tá muid chun labhairt libh inniu faoi na hagallaimh bheirte agus na lúibíní mar a dhéanann muidinne iad. Tá daoine ann a deir gur mion-dráma atá san agallamh beirte agus daoine eile a deir nach ea. Níl a fhios agam cén ceann acu tá fíor ach is maith linne gnéithe den agallamh beirte, gnéithe den drámaíocht a úsáid ins na hagallaimh beirte. Mar shampla, níl dabht ar bith ach go mbíonn muid ag aisteoireacht. Agus bíonn muid ag brath go mór ar an ghlór agus ar an aghaidh le mothúcháin a chur trasna, mar shampla. Ní bhíonn muid ag bogadh thart mórán. Agus ní úsáideann muid fearas stáitse ná radharcra, ní chaitheann muid feisteas ar chor ar bith seachas na gnáthéadaí a chaitheann muid an t-am ar fad, ach amháin nuair is gá rud éigin speisialta a chaitheamh, agus fiú ansin is leor nod. Mar shampla, ins an agallamh beirte Na Mná Mírialta, anuas ar na gnáthéadaí a chaith muid, bhí veil orainn, veil bheag mar a chaitheadh bean rialta agus ba leor sin le chur in iúl gur mná mírialta a bhí ionainn. Agus fad ó shoin bhí agallamh beirte againn dar teideal 'Róise Thrá Lí'. Agus aríst gnáthéadaí a bhí orainn ach amháin gur chaith Joe wig fada, catach, blonde. Agus ba leor sin mar nod gur bean a bhí ann. Agus ná méadaigh do fhéin. Nuair a bhíonn muidinne i mbun agallamh beirte, is carachtair éagsúla a bhíonn ionainn de ghnáth, seachas Ray agus Joe. Carachtairí a bhíonn áiféiseach go leor, amanntaí. Go minic, bíonn duine againn ag iarraidh bheith greannmhar agus an duine eile ag iarraidh a bheith dáiríre. Anois, Dar linne go mbíonn scéal san agallamh beirte tábhachtach agus dar ndóigh tá tús an scéil iontach tábhachtach leis an suíomh a shocrú agus is maith linne, má thig linn ar chor ar bith, críoch láidir a bheith againn. In agallamh beirte maith, ba chóir go bhfeicfeadh an lucht féachana an scéal ag forbairt os a gcomhair ar an stáitse. Déanann muid iarracht i gcónaí an scéal a bheith furast a leanstan. Anois, anseo againn anois tá sampla beag d'agallamh beirte a rinne muid fad ó shin, idir baincéir agus tuairisceoir atá ag lorg 'scúp', agus ins an agallamh beirte seo déanann muid an suíomh a shocrú láithreach sa chéad cúpla véarsa. Is baincéir cneasta ionraic mé nár lig do cent riamh dhul ar strae, Tá mé 'mo cheann ar an ECB, sin banc san Eoraip, Is léir gur tuairisceoir tú féin ó áit ó thuaidh, i bhfad i gcéin, leis an Donegal Democrat nó an News nó b'fhéidir an Dollop. Le ceann ar bith acu a thaiscí. Ach páipéar ceart atá saor in aisce. Is deir siad liom nach bhfuil mo theicníc ceart ná ceardúil. Níor chuir mé. Agallamh riamh dáiríre ach ar mo mham is ar chearc is ar chaora ó ba bhreá liom teacht ar scúp le go mbeinn cáiliúil. Is maith linne casadh a bheith ar scéal an agallamh agus bíonn casadh nó dhó, nó trí, nó b'fhéidir níos mó, in achan cheann dár gcuid agallamh a rinne muid riamh. Baineann an casadh go hiondúil le duine amháin ag fáil an ceann is fearr ar an duine eile. I gcónaí bíonn ábhar inteacht ina chnámh spairne eadrainn, rud a chothaíonn aighneas, agus síleann muidinne go bhfuil an t-aighneas seo ina ghné thábhachtach den agallamh beirte. Go minic, is é an casadh ar an scéal an réiteach ar an aighneas. Nuair a fhaigheann an underdog an lámh in uachtar, go minic i ngan fhios don duine eile, ach bíonn a fhios ag an lucht féachana i gcónaí. Ag deireadh an agallaimh lofa líofa, buaileann fear na Gaeilge lofa líofa, sé sin an underdog, buaileann sé bob ar an chainteoir dúchais agus meallann sé é le teacht ag an Oireachtas. le castáil le mná dóighiúil a bhfuil Gaeilge lofa líofa acu sin fosta. Away leat, a Joe. Ba mhaith liom triail a bhaint as sin, mise ag cogar i nGaeilge bhinn le spéirbhean dheas na Gaeilge lofa líofa, a déarfadh 'Tá mé ag titim duit a chroí' is 'Beidh muid beirt lán pónairí' is 'Beidh tusa gléasta suas go dtí na naonna'. Anois, Ná faigh tusa cosa fuara, beidh tú féin agus beidh na daortha agus beidh na mná ag ithe as do láimh is dócha. Féach anois, nárbh fhiú an obair. Tá gach rud tobair a chríochnaíonn tobair. Agus maidir leis an chraic, sure, beidh sé nócha! Anois, dar linne, agus sílim go síleann, Muintir na n-agallamh beirte ar fad, an rud céarna go bhfuil sáraíocht ar a chéile iontach tábhachtach, agus in sna hagallaimh beirte déanann daoine sáraíocht ar bhealaí éagsúla. Inár gcuid agallamh beirte is fríd an ngliceas cainte a dhéanann muid iarracht an ceann is fearr a fháil ar a chéile. De ghnáth ní dhéanann muid magadh lom nó magadh gan chúis ar a chéile, ach déanann muid iarracht i gcónaí an magadh a bheith cliste. Nuair a éiríonn leis sin, sílim go gcuireann sé go mór leis an ngreann. Bíonn lucht féachana ag súil le greann, sílim, in agallamh beirte, agus déarfainn, go háirithe an lucht féachana a bhíonn againne, go mbeadh díomá orainn dá mbeadh an t-agallamh beirte a bheadh againn mura mbeadh sé greannmhar. Rinne muid an t-agallamh beirte seo, An Caitheamh, ag Oireachtas dhá mhíle agus a ceathair, thart ar an am gur cuireadh cosc ar chaitheamh tobac sa tithe tábhairne. San agallamh beirte seo tá fear amháin, mise, i ndiaidh éirí as na toitíní agus mé i ndiaidh a bheith ag caitheamh i rith mo shaoil, agus tá an boc eile, Ray, díreach i ndiaidh toiseacht ar na toitíní mar gur dhúirt sé nach bhfuil sé sásta ligint do na boic mhóra thuas i mBaile Átha Cliath inse dósan goidé an dóigh lena shaol a chaitheamh. Sílim go bhfuil samplaí deasa den débhríocht agus den imeartas focal san agallamh seo. Tháinig ciall agam faoi dheireadh, a bhuí sin le Dia, is a bhuí leis na boic mhóra i mBaile Átha Cliath, chaith mé uaim é mar chaitheamh 's gan cumhaidh ina dhiaidh, gan fiú caitheamh i ndiaidh caithimh, má thuigeann tú mé. Bhuel, chaith mé i gcónaí mo chuid éadaigh gan dabht, agus chaith mé mo dhinnéar, agus corrbhuidéal stout, Ná bí ag caitheamh anuas ormsa, a chadramáin chrosta, nó i ndiaidh oíche ar an tear, bíonn tusa ag caitheamh aníos fosta. Is maith linne díriú ar véarsaíocht atá láidir, agus clisteacht agus saibhreas cainte, nó sin na rudaí a ndéanann muid iarracht díriú orthu. Braitheann na gnéithe seo uilig ar dhea-scríbhneoireacht, ar dhea-chumadóireacht, agus is minic a théann muid siar arís agus arís eile ar script nó ar chodanna den script ag iarraidh é a fheabhsú agus snas a chur air. Caithfidh muid a bheith go hiomlán sásta leis an script, nó chomh sásta agus a thig linn a bheith, sula ndíríonn muid ar é a fhoghlaim. Sna rialacha i gClár an Oireachtais, deirtear gur féidir an t-agallamh beirte a bheith scríofa i bhfilíocht nó i bprós. Ach tá rithim agus rím tábhachtach dúinne sna cinn a dhéanann muid. Anois agus arís, baineann muid úsáid as an leathrann nó an rhyming couplet mar a thugtar air i mBéarla. Agus cúpla uair, bhain muid Bhain muid úsáid as an rann ceithre líne, nach bhfuil ann i ndáiríre ach an rhyming couplet atá sínte amach. Ach an ceann is fearr linn go mór ná meadaracht an amhráin. Sin rithim Ghaelach ón tseachtú haois déag atá fós beo beathach. Tá sampla den mheadaracht san agallamh beirte seo ina bhfuil fear atá pósta ar Miss World, sin mise, ní Miss World ach fear atá pósta ar Miss World, agus tá mise ar ar cuairt ar Joe atá ina chomhairleoir gnéis. Ag deireadh an agallaimh Buailimse bob ar an chomhairleoir gnéis agus tá seisean sásta mo bhean chéile, Miss World, aire a thabhairt di ar feadh deireadh seachtaine, fhad 's a théimse, ní hamháin le cead, ach le beannacht an chomhairleora agus lena Mercedes nua agus lena chárta Visa agus go dtéimse ag an Oireachtas don deireadh seachtaine. Tá an Mercedes taobh amuigh. Ó, gabh mo leithscéal as an chroí. Bí cúramach, tá na suíocháin déanta as leathar. Seo cárta Visa. Lán gan dabht. Ní bheidh tú gann ar phiontaí stout. Tá do bhean, a deir tú in aois a 24? Bhuel, nach n-éistfidh tusa choíche. Ní dúirt mé ceithre bliana is fich', dúirt mé leat go raibh sí ceithre scór. Miss World 1958, faigh gléasra beag do do chluas bhocht is bí cinnte go mbeidh do ghléasra mar is cóir. Baineann an lucht féachana sult as míthuiscint in amanntaí, má tá an mhíthuiscint sin greannmhar agus cliste, agus nuair a thuigeann an lucht féachana nó an lucht éisteachta goidé atá ar siúl ar an stáitse agus nach dtuigeann ceann de na carachtairí, mar dhea. Anois, is seisiún gearr é seo, so táimid ag dul a ráit cúpla focal anois fán lúibín. Ní chuirfeadh sé iontas ar bith oraibh, is dóiche, gurb é an duifear is mó atá idir lúibín agus agallamh beirte nó go ndéantar an lúibín a cheol agus go ndéantar an t-agallamh beirte a aithris nó a reic. Tráchtaireacht de ghnáth a bhíonn sna lúibíní a dhéanann muid inniu, agus an t-aon aisteoireacht a bhíonn ar siúl againn ná uaireanta rud beag geáitsíocht b'fhéidir i rith curfá, nó go minic bíonn muid ag úsáid an guth leis na mothúcháin a chur trasna. Is minic a deir muid inniu gurb iad na lúibíní is fearr a bhíonn againn nó cinn go dtig linn a dhéanamh, seasta ar an stáitse agus na lámha sna pócaí againn. Difear eile idir an t-agallamh beirte agus An Lúibín ná go mbíonn curfá sa Lúibín, de ghnáth. Agus, dar linne, tá an-tábhacht ag baint leis an churfá sin. Is é, dar linn, arís, a iompraíonn An Lúibín ar fad. Ní, ní chluintear aon véarsa ach uair amháin, ach cluintear an curfá, deich n-uaire nó níos mó. Má bhíonn an curfá sin láidir agus cliste, beidh daoine ag súil leis achan uair a cheoltar é, agus bíonn muidinne ag súil i dtreo dheireadh an lúibín go mb'fhéidir go mbeidh an lucht féachana sásta teacht isteach linn ar an churfá, rud a tharlaíonn má bhíonn sé, má bhíonn sé láidir agus má bhíonn sé cliste. Ar an lámh eile de, má bhíonn an curfá lag, Beidh an lúibín féin lag. Nuair a bhíonn muid ag cumadh lúibín, sé'n chéad rud a dhéanann muid ná an téama a shocrú. In amanntaí, scríobhann muid é ar ábhar éiginteacht atá i mbéal an phobail, agus in amanntaí eile, bíonn lúibíní againn bunaithe ar eachtra samhlaíoch éigin, mar shampla, Bairíon Shasana ag teacht ar cuairt ag Oireachtas na Samhna, nó bhí lúibín eile againn faoi mhuintir na Gaeilge ar fad ag dul ar cuairt go Washington ag Trump in sa Teach Bán. Bíonn muid ag cuartú fonn a bheadh fóirsteanach fá choinne curfá. Ní fiú fiú smaointeamh ar véarsaí go dtí go bhfuil curfá láidir go bhfuil muid sásta leis. Ansin nuair atá sin déanta is minic a thig na véarsaí gasta go leor. Is maith linne díriú ar ghliceas cainte agus lúibín idir lámha againn. Mar shampla, sa lúibín seo faoi Dhonald Trump, roghnaigh muid fonn an amhráin 'Dónall agus Mórag' a cheol Altan. Bhí tús an amhráin sin díreach i gceart don lúibín seo 'Donald Doodle Diddle Dum' mar a thug muid air.

Sílim go bhfuil véarsaíocht bhreá láidir ins a' churfá agus ins na véarsaí den lúibín Bairíon an Oireachtais. Tá roinnt geáitsíochta ann, mar shampla, Bíonn muid ag damhsa thall is abhus agus ag cur lámha ar na cloigne i rith an churfá. Seo áit a bhfuil an t-aicsean, áit a bhfuil an t-aisteachas, Ó landáil, Bainríon Shasana, Gan choinne ag an Oireachtas. Tá coróinín ar mo cheann, ar sí, agus caithim é mar phionós, ach b'fhearr go mór liom bonn, ar sí, don damhsa ar an sean-nós. Le mo rinky dooly dé agus greim ar mo choróinín, mo chos ag gabháil ar strae is mé a' brú amach mo thóinín. Ag amharc siar ar an lúibín sin, tá rithim láidir ann. Tá rithim láidir sa tiún agus tá rithim láidir ins na focail fosta. Tá an véarsaíocht láidir fós, fiú más muid féin atá á rá seo. Ach tá an rím breá teann, rud a chuidíonn linne ní hamháin an rud a fhoghlaim ach sult a bhaint as an rud. Sílim go bhfuil an suíomh atá cruthaithe againn áiféiseach agus greannmhar chomh maith, agus ní haon dochar é an áiféis i lúibín. D'oibrigh an ceann seo go maith ag Oireachtas Chathair na Mart sa bhliain dhá mhíle agus a seacht, mar go raibh caint ann ag an am fá Bhanríon Shasana b'fhéidir ag teacht ar cuairt ar Éirinn ag an am. Mar sin, bhí an lúibín seo tráthúil ag an am. Agus is maith an rud é an tráthúlacht le lúibín a bheith tarraingteach don lucht féachana. Sé an deacracht atá le ceann atá tráthúil, b'fhéidir, nach mairfidh sé. Tá an greann, dar linne, iontach tábhachtach sa lúibín, ach ní gá go mbeadh an greann síos tríd, ní gá go mbeadh achan uile véarsa greannmhar. Is minic a bhíonn muidinne ag iarraidh éifeacht lúibín a mheas ó na gáirí a thagann ón lucht féachana, ach is dóiche nach b'é sin an slat tomhais is fearr, mar is minic go mbeadh spéis mhór ag lucht féachana an lúibín agus go mbeidh siad ag éisteacht go géar le achan véarsa agus nach mbeidh siad ag gáirí os ard. Is dóiche má tá lúibín agus go háirithe an cúrfá cliste agus láidir go rachaidh sé síos go maith. Is léir go gcaithfidh téama a bheith ag lúibín. Agus tá sé tábhachtach dar linne go leantar an téama fríd síos, go gcloíonn tú leis an téama agus tú ag dul síos fríd an lúibín. Ní haon mhaith bheith ag dul ar seachrán agus ag ceol faoi rudaí éagsúla nach bhfuil ceangal ar bith eatarthu. So tá an téama láidir agus cloí leis an téama, tá sin, tá sin tábhachtach. Cuidíonn sé go mór fosta má bhíonn an chríoch soiléir má bhíonn sé nádúrtha agus má bhíonn sé láidir. Is maith linne nuair atá muid ag déanamh lúibín go bhfuil cuma orainn thuas ar an stáitse go bhfuil muid ag cumadh an lúibín ar an toirt. Ní bhíonn, de ghnáth, ach uaireanta ní bhíonn rogha ar bith againn nuair a dhéanaim féin nó Ray dearmad dos na focla. Ach nuair a bhíonn an chuma sin ar lúibín sílim go gcuireann sé go mór le éifeacht an lúibín. Dar ndóigh, mar a thuigeann sibh go maith, ní gá go mbeadh guth binn ag na lúibíneoirí, buíochas do Dhia! Cén fáth a dtugtar lúibín ar an ar an ealaín ársa thraidisiúnta seo? Bhuel, baineann sé le lúb nó ceangal nó athrá a bheith ann idir véarsa agus curfá. Mar shampla, sa lúibín seo, atá suite in Áras an Uachtaráin ar an oíche i ndiaidh do Mary Robinson a bheith insealbhaithe mar Uachtarán, tá an lúb nó an ceangal nó an an t-athrá, tá sé soiléir idir an véarsa agus an churfá.

Goitse anall, a chomrádaí, chuala mé scéal a chuir preab i mo chroí, go bhfuil uisce na tíre seo truaillithe ag monarcha Viagra. Tá leath na tíre marbh le spéis i rud amháin, sin cúrsaí gnéis, sin an leath atá fireann 's gan duine sa bhreis,

cúig bliana is fiche, cúig bliana is tríocha anois, an gcreidfeá. Bhí mise i rang a sé nuair a thosaigh muid. Bhí muid an-óg nuair a thosaigh muid. Sé an t-aon chúis, i ndáiríre, go bhfuil muid fós ag gabháil do na rudaí seo ná go mbaineann muid sult ar dóigh astu. Tá obair agus dua áirithe le lúibín a